ọ maka igbo ka anyị ji apụta n'ọgbọ maka igbo ee inu inu igbo mmanụ igbo ji eri okwu ekwubugo m maka inu igbo n'ọgbọ mana o nwere ihe mekwara ọfụ a o mechara mbebu uye o mechara mbebu uye ife acharachara dimkpa mmadụ akpọpụtara n'ọgbọ ebe a nọ ife a ewee nye ya ọjị sị ya gọọ ọjị ha ịnọdụ ebe ọ gọrọ ọjị bebe akwa dimkpa mmadụ enweghị ike ikwu ọ bụghị bụ n'ihi ekwu ihe mmadụ ekwuru bụ ọ bụ n'ihi ya onye ga-agọ ọjị n'ala Igbo maọbụ n'ọgbakọ ndị Igbo bụ ezigbote nwa afọ Igbo ọ ga-achị inu n'aka onye a ga-achị inu n'aka maka inu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu onye Igbo nwere agba n'ịtụ inu o nweghị ebe a kpọtara ya ka o kwuo okwu iyi ọgbọ na-erie ma ọ kwuruzie ọ na-akụ aka ihe oyi a sị onye amaghị ihe ọ ya-ekwu akpọpụta n'ọgbọ okwu ọ sị na ndị ọzọ ekwuchana ihe ọ chọrọ ikwu ọ ya ka m ji eti mkpu maka inu mmanụ igbo ji eri okwu ihe eji na-atụ inu bụ ka ọ gbaa ofeke ngharị ọ ya eji atụ inu ka ọ gbaa ofeke ngharị ya gị bụ nwa afọ igbo gbaa mbọ ka ị marụ inu igbo gbaa mbọ ka ị chịrị inu igbo n'aka akpọpụta gị n'ọgbọ ị na-echo ngedegwu ị na-echo okwu ọ na-abanye onye inu bụ eze okwu n'ọgbọ onye inu bụ eze okwu n'ọgbọ ọ ya ka eji wee kwuo ka esi kwu ọ ya ka eji kwu otu esi kwu na mgbe nna mgbe ha eze okwu n'igbo n'igbo na-ekwu okwu eji eji okwu inu Igbo eme nganga okwu ọ bụghị n'ọnụ ọ bụghị n'ọnụ ọ bụghị n'ọnụ onye na-atụkwa inu ọfụma na-ekwute okwu ma ọ na-ekwute okwu ịhafụ ọ na-ekwu okwu I- ọ mana- ị ma na-asị ya kwugodo ya kwugodo ihe ọ sị ọ bụrụ na na na nọpụta n'ọgbọ ikwu ihe gị nwa adịghị ha ọrụ ọ ma na-agwụcha gị ike ma ọ na-ekwu okwu maka na okwu ọ na-ekwu ga na-abanye ọ ga na-abanye ya gị bụ nwa afọ igbo bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị makụọ inu igbo makụọ inu igbo eji eme odogwu eji eme odogwu unu na-anaghị n'aka ngwongwo m gwepụtagoro akwụkwọ m akwụkwọ abụọ etie ata etie ata etie ata bụ akwụkwọ inu igbo mụ bụ maazị obi nwoye dere ọ sọ inu igbo dị na ya akwụkwọ ya rụsikwuru ike na akwụkwọ ya ọ na-enwu gbaa sie ike ụnọ ọbụla bụ ụnọ igbo ụnọ ndị Igbo etie ata dị mma ịdị na ya ọ bụ na anyị na-afụ akara ekwentị na ebe ọ sọrọ isi wee na-esonye ọ bụrụ na ị chọrọ etie ata ị kpọtụrụ anyị anyị emeruo gị aka maka na onye Igbo ọbụla dị mma iji inu Igbo na-akpa nganga na-akpa nganga ike dị n'okwu inu tụrụ ahụ ike ọ dị n'okwu inu tụrụ ahụ